ndewo nụ ụmụnne m ana m ekene onye na-ekene onye ana abịakwana m ọzọ ka anyị tinye ọnụ n'ibe a na-emetụta anyị n'arụ nke m ji maka ya bịa tata nke a na-akpọ standstill or survival mode survival mode pụtara maka ndị aghọtarọ ya pụtara ịnọ ofu ebe ịghọtago ị na-amanage eh, day in day out kwa arọ ị nọrọ ofu ebe ịghọtago ehe ama m na onye nwe nọkatazie o chebe onye merie ma onye emerie ehe ọ bịa bụrụkwa na anarọ emeghe mana i checkie enye ọfụma ụfọdụ abụcharọ mmadụ na-eme ụfọdụ ọ ba ji aka be eme onwe be like ọ bụrụ onye onye na-earn let's say 50,000 ọ kwetago o were ya na-asurvive o were ya na-eri iko ịmago iko rice na-ezurie

na-euse nke nke ochie nke 50 ahụ ebe akwụbagoro ya 100 o were 50 o were eme investment ọ na-ebu na investment ịghọtago condition ya na with time condition ya agbanwe mana ụfọdụ ghara emie na ibe mene bụ that ofu iko rice o cheta na ofu iko rice anazị ezurie na iko rice ise ma ọ isii bụ ibe ga-ezurie and ego na-agbara ibe ha ịghọtago ọ nya ka m ji wee sị na ibe na-eme anyị si anyị n'aka ifugie maka na ọ bụrụ na o cooluo down ji nwayọ nwee ndidi mgbe ọ na-eri iko rice ọ survive ọ nya nwa bụ survival mode ahụ ka ekọghara isi survive si ma ọ bụ na ọ continue like that as long as na enwerọ o nwerọ extra expenses o nwegodu ọ na-eri ya anya mewe ndị dị mkpa ebe o ji 50 were asurvive ịghọtago ụdị ibe a ehe na ọ bụrụ ọ nọkata ọ chọba onye merie and onye wee ya eme onye nwe onye na-ezi anya ọfụma onye echeckirọ onwe ya ọfụma ọ nọ n'ofu ebe year in year out kwa arọ ọ nọrọ ofu ebe ọzọzi ọ complainbe chọba onye merie takụlụba mmadụ webe iwe ọkwetago ehe ọ nya ka m ji wee sị biko dododo onye nọ na survival mode onye 50,000 na-ezulu tata ọ ga-ezukwa enyi ya echi ma ọ manage enye ọfụma o nwee ọzọ bata na extra ime enye investment so that ka i si ebe ahụ ị nọ wee pụta i si na condition ahụ ị nọ wee pụta at least ọ bụzi ya na o luo nke i melu investment e, e, amụtụ ya iri which is iri ebunu 500,000 ehe ị chọzie iko rice ise ị na-eri ị chọọ iko rice isii ị na-eri mana ka uche anyị dị ya ịghọtago maka na ọ nya wụ ibe na-adọchighi anyị azụ ọ na-adọchighi ụfọdụ azụ rinne ọkwa ifugie ọ nya ka anyị sị ka ntinye ya ka anyị bịa ka anyị tinye ọnụ na ya biko onye na-eme like that ya kwụsị ya because o nwekwe ka ọ ga-esikwa ike ịganwu n'iru ịghọtago ụdị ibe a ehe na ụwa ụwa bụ managing managing ọkwetago ehe ọ bụrụ ibe a na-eso n'ike i soo n'ike ọkwetago ndị ji ọsọ agbaba na-agba ị kaba arụ ị maintain ya that eh, level of that 50,000 mee nke ọzọ invest ị ghọtago with time ị fụkwa na ọnọdụ ga-agbanwe ọ nya ka m sị ka m tinye ọnụ ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu onye nwe ozi onye nwe comment ya jee ka ọ comment ala anyị because ịtụso ozi a na o nwe onye ozi ọbụla anyị na-ezi bụkwanụ na anyị feel na o nwe onye ga-enwe idea and ụfọdụ na-enwe idea from ihe a na-ekwu na comment bikonu ka anyị jisi ike na-enene anya n'ihe anyị na-eme anyị bịa mmụta ya na nkụzi ngwa ka ọ dịnụ ọ ga-adịla anyị niile mma ngwa ka ọ dịnụ